opatsirani nkhani ndine Chisomo Nyirenda poyamba tione mitu yake abwenzi pa ntchito zaumoyo ayika zoyendetsera gawo lachitatu lopereka katemera wa poliyo kwa ana boma lakhazikitsa njira yatsopano yolimbikitsira chitetezo cha ana ku nkhanza akatswiri potsatsa malonda ku malawi zambia ndi zimbabwe awalimbikitsa kuti agwirane manja potsogolera ntchito zotukula chuma m'mayiko awo ndipo anthu okhala ku lumbadzi ku lilongwe alonjeza kuti atenga nawo mbali poteteza zipangizo za kampani ya escom tikhale limodzi tili ndi izi komanso zina zambiri tiyambeni nkhani yoti bungwe loona za umoyo pa dziko lonse who lati layika 2.8 billion kwacha mu gawo lachitatu la ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana 6.6 million nthumwi ya bungweli kuno ku malawi dr charles kuria njuguna yati ndalamazi zomwe anazipereka pamodzi ndi thandizo la Unicef ndi mabungwe ena zagwira ntchito kugulira katemerayo, kutumiza malo oyenera komanso kupereka kwa ana. Sarah Tembo ndi zambiri mu lipoti ili. pamene ntchito yolandiritsa katemera wa poliyo ikuyamba sabata ya mawa unduna wa zaumoyo walimbikitsa makolo omwe ana awo analandira kale katemerayo kuti akawalandiritsenso pofuna kukuza chitetezo cha mthupi lawo wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a charles chilambula wati ogwira ntchito zaumoyo azifika m'madera onse pa nthawiyi kuti mwana aliyense akwanitse kulandira katemera tikudziwa ena amakhala kuti ali ndi zochitika zawo kumunda ena mwina ali ku mausodzi kukonza somba konseko tikhalabe tikuyenda even pa nyumba pamene chifukwa pali ana ena kuti sakupita ku sukulu uh, sanafike zaka zofikira ku sukulu amene awowo ndiye kuti tikafikira mmakwawo pa nyumba pa makolo awo komanso paliponse pamene makolo angathe kupezeka ticheza nawo ndikuti mwanayo athe kulandira katemera woyimira bungwe la world health organization ku malawi dr charles kuria njuguna wati katemera alipo okwanira kuti afikire chiwerengero cha ana omwe chikuyembekezereka komanso ana ena owonjezera omwe angapezeke pa nthawi ya kampeniyi gawo lachitatu la kampeni ya katemera wa poliyo likuyembekezeka kuyamba pa 16 mpaka pa 19 juni m'malo mwa zodiak ku lilongwe ndine sara Tembo.
Unduna woona za chisamaliro cha anthu limodzi ndi mabungwe okhudzidwa wakhazikitsa ndondomeko yatsopano yotetezera ana yomwe akuitcha Child Protection Management Information System, CPMIS. Nduna mu undunawu a Mary Navicha yati kwa zaka zambiri dziko lino lakhala likuchita bwino pa ntchito yoteteza ana ku nkhanza koma ntchitozi sizimapita patali zomwe zimachititsa kuti ana azikumanabe ndi mavuto. Iwo akufotokoza.
Uh, lero tili pano kukhazikitsa uh, child protection management information system kapena kunena kuti uh, system ya pa internet i- imene ithandize kuti anzathu amene akugwira ntchito zoteteza ana kusamalira ana ndi miyoyo azitha kukhala ndi information malo amodzi kwa nthawi yayitali mukudziwa uh, marecords athu macases athu timayika pa pepala zimene zinatiyika pa chiopsezo kwambiri kuti nthawi zambiri timapezeka kuti information yasowa eh, mwina pepala sili kupezeka komanso kulumikizana kutha nthawi ndi kuyenda kuchoka kumidzi kukafika kuboma mwina kuchoka ku maboma kupita ku headquarters zonse zija zimatibwezeretsa ntchito yathu yotetezana pambuyo koma kukhazikisa kwa system imene iyi kupangitsa kuti information yonse tikhale nayo m'manja ndiye kuti amene ali kumudzi ku hard to reach amene ali ku town amene ali ku headquarters atha kumatha kuona zinthu zimofanana komanso zithandiza kuti tisamagwire ntchito imodzimodzi yomweyo sukulu ya ana aulumali osaona ya ekwendeni school for the blind yapempha akufuna kwabwino kuti athan- athandize ndi makina opopera madzi pofuna kuthana ndi mavuto a madzi amene alipo pa sukuluyi makina awo ataonongeka ndi mphenzi poyankhula atalandira thandizo la zakudya kuchokera ku bungwe la sababa agriculture foundation modzi mwa aphunzitsi pa sukuluyi a Hope Jere anati Kumakhala kovuta kulimbikitsa ukhondo pamalopa kamba kuti pamalowa pali mjigo umodzi okha. Temwa Nyirenda walemba lipoti ili. ndi ophunzira 38 ogonera pa sukulu pomwepo, sukulu ya ophunzira ya ulumali wa maso ya Ekwendeni School for the Blind yati pakadali pano ikukumana ndi mavuto a madzi chifukwa chakuti pampu yomwe akhala akugwiritsa ntchito pa sukuluyi yogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa inaonongeka ndi mphenzi nyengo ya mvula ya chaka chatha mmodzi mwa aphunzitsi pa sukuluyi hope jere atiuza kuti pambali pokumana ndi mavuto azaukhondo sukuluyi ikumananso ndi vuto lakudyesa ophunzira kamba kakuchepa kwa chakudya komabe iwo anathokoza bungwe la sababa agriculture foundation kamba kopereka chakudya ku sukuluyi ponena kuti izi zichepesa mavuto amene sukulu ikukumana nawo Ah, pamalo pano mene ah, mukuonera ti- ku- tili ndi ana angapo okwana 38 ah, amene timakhala nawo panopa ngati pa boarding ndiye kuti nthawi zambiri imene imavuta ndi chakudya kuti tiwasunge anawa kuyambira po- pama- pam- tikasekula temu ija mpakana tikafika kumapeto Mkulu wa bungwe la Sababa Agriculture Foundation Caroline Kasenga anati bungwe lawo linaona kuti nkoyenera kuti lipereke chakudyachi ngati njira imodzi yokondwerera kuti bungweli latha chaka chimodzi chikhazikitsire Ha, tabwera pano kudzapereka thandizo cholinga chokuti tipange nawo celebrate anzathu anzathuwa komanso ah, ifeyo ngati sababa agriculture foundation tikukwanisa chaka chimodzi tili muchani tili mu field imeneyi ya organization
zina mwa zomwe bungweli linapereka ndi kuphatikizapo shuga mchere mafuta ophikira chimanga soya pieces ndi soap Insert. Malingana ndi a Kasenga, bungweli limalimbikitsa anthu amene ali ndi ovutikitsitsa kuti azikhala ndi chakudya chokwanira.
Bungwe la Malawi Peace and Unity Commission lati ndilokhutira ndi ntchito yomwe komiti ya mtendere ndi mgwirizano ya boma la Machinga ikugwirira m'bomali pokonzekera chisankho cha phungu cha pa 30 June ku dera la Machinga Mikoko komanso chisankho cha khansala ku dera la Kanjuli. Bungweli layankhula izi dzulo pa msonkhano umene linachititsa ndi adindo m'bomali olimbikitsa kufunika kosunga mtendere ndi mgwirizano nthawi ya chisankho. Neftali Kalumbi walemba lipoti ili. Mkulu woyang'anira za mtendere ndi mgwirizano ku bungwe la Malawi Peace and Unity Commission a Alick Kampeza wati boma la Machinga likupereka chitsanzo chabwino pa nkhani yolimbikitsa mtendere ndi bata chifukwa cha mgwirizano wa adindo osiyanasiyana ndi atsogoleri a m'madera ndife okhutira kwambiri ndi mmene ntchito ikuyendera kuno yolimbikitsa ah, bata ndi mtendere kuno ku Machinga nthambi zosiyanasiyana zili ndi chidwi cholimbikitsa ntchito za bata ndi mtendere wapampando wa komiti ya mtendere ndi mgwirizano m'bomali senior chief mizinga wati komitiyi yadzipereka kuonetsetsa kuti mtendere ndi bata zikupitirirabe nthawi yonse ya chisankho. Tagwirana manja pogwira ntchito ya bata ndi mtendere muno m'Machinga, makamakanso poonetsetsa kuti pakhale zisankho zikadutsa, mtendere ndi wofunikira. Pakadali pano, wothandizira ntchito za chisankho ku bungwe la mec m'boma la Machinga, a Horace Chapweteka, wati bata lomwe lilipo lithandiza bungweli kukonzekera chisankho mosavuta. Bungwe la mec likuyembekezeka kuchititsa chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo ku Machinga Mikoko komanso chisankho cha khansala ku dera la Kanjuli pa 30 June. mukuonera nkhani pano pa Zodiak ndipo ine ndine chisomo nyoyenda tili ndi zina zambiri posachedwa khalani pomwepo
gulu la asilikali ankhondo mdziko muno la malawi defence force likudziwitsa amalawi onse kuti adzakhala akuchita maphunziro awo ankhondo komwe akawombe zipolopolo ku mapiri a chikala mboma la machinga kuyambira pa 17 mpaka 22 june 2026 choncho anthu okhala komanso kuzungulira malowa akudziwitsidwa kuti asadere nkhawa chifukwa awa ndi maphunziro chabe ndipo dongosolo loyenera lakhazikitsidwa lokhudzana ndi chitetezo chawo anthuwa akudziwitsidwa ndipo akupemphedwanso kuti akaona chinthu chilichonse chachilendo kumalo komwe kuli maphunzirowa asachitole koma adziwitse msangamsanga apolisi kapena msilikali aliyense amene angamuone pafupi mderali MDF akuthokoza pakumvetsetsa kwanu pamene akupitiriza kugwira ntchito yoteteza dziko lathu Football fans

takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire abwenzi pa ntchito zaumoyo ayika 2.8 billion kwacha yoyendetsera gawo lachitatu lopereka katemera wa polio kwa ana boma lakhazikitsa njira yatsopano yolimbikitsira chitetezo cha ana ku nkhanza Akatswiri potsatsa malonda ku Malawi, Zambia ndi Zimbabwe awalimbikitsa kuti agwirane manja potsogolera ntchito zotukula chuma m'maiko awo ndipo anthu okhala ku Lumbadzi ku Lilongwe alonjeza kuti atenga gawo poteteza zipangizo za kampani ya Escom. Popitirira ndi nkhanizi, akatswiri potsatsa malonda kuchoka maiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe awapempha kuti alimbikitse

Nthawi yochita mpikisano pochita malonda yatha koma ubale ndi cholinga chotukula chuma m'mayikowa. Alimi mdziko muno komanso omwe amagula zakumunda ku kampani ya Admarc ayamba tsopano kugwiritsa ntchito mpamba pogula ndi kugulitsa zakumundazi malinga ndi mgwirizano pakati pa Admarc ndi kampani ya lamya ya m'manja ya tnm. Ndondomekoyi ayikhazikitsa m'misika yonse 240 ya Admarc kuti ithandize kupititsa patsogolo ndondomeko zoteteza chuma cha admarc ndi alimi chisomo chingwalu walemba lipoti ili polankhula pa mwambo wokhazikitsa ndondomeko yomwe admarc idzigwiritsa ntchito mpamba polipirira ndi kulandira ndalama pa ntchito zake mmodzi mwa akuluakulu a admarc a carol khungwa anati ndondomekoyi ndi mbali imodzi yolimbikitsa nsanamira ya masomphenya a chitukuko malawi 2063 ku gawo lopititsa patsogolo kugwiritsa ntchito njira zamakono A Khungwa anati zateromu, Admarc yayamba kale kugwiritsa ntchito ndondomekoyi. M'misika mwathu monsemu pakati ponsepa takhala tikugwiritsa ntchito kashi yomwe timapita ikakhala kuti ndi nthawi yogula timakawapatsa ndalama m'misika kuti no akagule kwa alimi. Komano ndi digital payment imeneyi yomwe tagwirizana ndi tnm itithandizira kwambiri kuti no zokhoma zina ndi zina zomwe timakumana nazo, pogwiritsa ntchito cash zikachepe. M'mawu ake m'modzi mwa akuluakulu a tnm a Sobhuza Ngwenya anati mgwirizanowu ndi mbali imodzi ya kudzipereka kwa kampaniyi pakupititsa patsogolo njira zamakono ndi kutukula chuma cha dziko lino kudzera mu ulimi. Njira imeneyi ndi yofunikira kwambiri kuno ku Malawi. Ifeyo ngati ka- kampani ya kuno ku Malawi ngati, ngati tnm phindu limene tikuliona pa mgwirizano umenewu nchonena kuti tikuthandizira boma kupanga digitization. Digitization ndi njira yofunikira kwambiri pa Malawi. Digitization imathandiza kuti uh, Malawi uja akwanitse zinthu zambiri uh, pamene iye akugwiritsa ntchito zama, njira zamakonozi.
admarc yayamba kale kugwiritsa ntchito mpamba polipira alimi omwe akugula ndi kugulitsa zakumunda ponena kuti iyi ndi njira yodalirika M'malo mwa Zodiak, ndine Chisomo Chingwalu.
Anthu okhala ku Lumbadzi m'boma la Lilongwe alonjeza kuti atenga nawo mbali poteteza zipangizo za kampani ya Escom potsatira kukula kwambiri kwa vuto loononga zipangizozi zomwe zikukhudza ntchito za kampani popereka magetsi. Lonjezoli labwera pa kampeni yolimbana ndi mchitidwe woononga zipangizo za kampani ya Escom ndipo anthuwo alimbikitsa kuti azitenga katundu wa kampani ngati wawo chifukwa amapindula naye. Sara Tembo ali ndi zambiri mu lipoti ili.
mneneri wa kampani yogulitsa magetsi ya escom a Pilirani Phiri wati kampaniyi imataya ndalama zomwe zikanathandizira kutukula ntchito za magetsi koma amagwiritsa ntchito ndalamazi pobwezeretsa zipangizo za magetsi zomwe anthu aononga tiyeni tisinthe maganizidwe kutengera ah, mmene timaonera katundu wa escom Ah, kachiwiri tiyeni tikhale ndi umwini pa chingereza amati ah, community ownership sitingapambane nkhondo imeneyi yolimbana ndi vandalism kapena anthu omwe amaba ndi kuononga katundu wathu ngati eni ake satengapo umwini mkulu wa polisi ya lumbadzi a Mable Msefula wati ali ndi chikhulupiriro kuti kampeniyi ithandiza kuchepetsa mchitidwe woononga katundu wa escom ponena kuti apolisi apitiriza kugwira ntchito limodzi ndi adindo a m'madera kuti athane ndi vutoli tikudalira anthu akumuzi kugwira ntchito ndi apolisi powawuza za uthenga wa umbanda umene ukuchitika m'madera mwawo komanso popanga nawo limodzi even kupanga ma patrols kuyendera madera awo kuonesesa kunena kuti anthu sakupanga za umbanda wapampando wa komiti yoona mgwirizano pakati pa madera ndi polisi ya lumbadzi a andrew k banda wavomereza kuti mchitidwe woyipawu wachuluka mderali koma walonjeza kuti anthu am'mudzi atengapo gawo poteteza chitukuko cha escom udindo woyamba oteteza katundu wa escom uli m'manja mwathu so ndi chinthu chabwino kwambiri poti anthu atseguka mitu kuti katundu wa escom ndi wawo yemwe so woyamba kukhala responsibility kuti asamalidwe ndi ifeyo ngati community ya kuno ku Lumbadzi kuchoka mwezi wa novemba chaka chatha kufika mwezi wa malichi chaka chino anthu awononga zipangizo za escom zokwana 138 ndipo pachaka kampaniyi imagwiritsa ntchito 3 biliyoni kwacha kubwezeretsa katundu yemwe wabedwa kapena kuwonongedwa m'malo mwa zodiak ku lilongwe ndine sarah tembo bungwe lotolera msonkho la malawi revenue authority lati amalonda oposa 8000 mwa 9000 omwe limafuna ndi omwe alembetsa kuti ayamba kugwiritsa ntchito njira yatsopano yotolera msonkho ya electronic invoicing system eis mneneri wa bungweli a wilma chalulu wati kuchoka ku ndondomeko yakale ya electronic fiscal devices kuthandiza bungweli kutsatira bwino momwe amalonda akugulitsira katundu ndi misonkho yoyenera kupereka eamon piringu ali ndi zambiri mu lipoti ili pa 1 meyi chaka chino bungwe lotolera msonkho mdziko lino la mra linakhazikitsa ndondomeko yatsopano yotolera msonkho yotchedwa electronic invoicing system eis kusonyeza kusamukiratu kuchoka ku ndondomeko yakale ya electronic fiscal devices efd ngakhale ndondomeko yatsopanoyi inakumana ndi zokhoma monga kukanidwa ndi amalonda ena mdziko lino omwe ankatseka sitolo zawo ati posakonda nayo bungwe la mra lati tsopano 90% ya amalonda 9000 omwe amafuna kuti akhale pa ndondomekoyi tsopano alembetsa kuti ayamba kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopanoyi mneneri wa bungweli a wilma chalulu wati izi ndi chisonyezo chatsopano kuti Palibe yemwe azizemba kupereka msonkho wa vat komanso kuti misonkho izipita yokwanira ku boma. panopano ambiri alembetsa nde zikuthandauza kuti no panopano ku mra tizitha kuonano mwadongosolo kuti vat imene ikuyenera kubwera ndiyotere izinso zikuthandauza kuti boma lizithano kuti kuona kulondoleza bwinobwino misonkhoyo Katswiri wa zachuma a Hannock Ngwata naye wati zomwe zachitikazi ndi zofunika kwambiri pa ntchito yotolera msonkho mdziko lino komanso chitukuko chake koma wati bungwe la mra likuyenera kuchilimika kuti pasakhale zovuta zilizonse. koma tidziwe kuti kungopanga register kokha sikupanga eh, result kuti misonkho i- i- i- ibwera iyayi aponso ndiyoti pakuyeneranso kuti data yawonso ya mra ikhalenso yabwino kuti akhale ndi ndondomeko zabwino bungwe la malawi revenue authority linayambitsa ndondomeko yatsopano ya eis pofuna kuthana ndi mchitidwe ozemba msonkho komanso mavuto ena omwe amalepheretsa boma kutolera misonkho yokwanira m'malo mwa zodiak kuno ku lilongwe ndine eamon piringu tsopano tione za masewero timu ya creck sporting club yalemba ntchito ernest livi mtawali pa udindo wa mphunzitsi wamkulu watsopano wa timuyi pa mgwirizano wa zaka ziwiri mtawali walowa mmalo mwa eliya kananji amene timu ya creck yamuchotsa ntchito lachitatu pamodzi ndi omuthandizira ake harrison saidi ndi blessings tembo Mlembi wamkulu wa Creck Sporting, Aaron Mtaya, watiuza kuti Mtawali sanampatse mlingo woti akwaniritse koma timuyi ili ndi chiyembekezo kuti ayithandiza kuyambanso kuchita bwino mu ligi ya FDH Bank. A Mtaya akufotokoza.
tinalandira ma request ambirimbiri makalata ochulukirako because anthu amaonabe kuti pali ngati mwayi kapena kuti danga lokuti akhoza kubwera kudzaphunzitsa timu ya Creck sporting club komano ngati club timayenera tikhale pansi ndipo tima- tinayang'ana zonse zimene zabwera pa tebulo pathu ndiponso tikuyitanitsa kwa awiri atatu ncholinga kuti timve kuti kodi akutibweretsera chani ku Creck Sporting Club ndiye tinali ifeyo okhutira ndi zimene talandira kuchoka kwa coach Mtawali ndipo tikhulupirira kuti ah, ndi zimene atifotokozera zitithandiza kwambiri kuti timu yathu ichoke pamene ili ifikenso mlingo wina panopa sitinganene kuti tawapatsa target ina iliyonse monga mukudziwa timu yathu yakhala ikuvutika kuti ipeze chipambano ipeze ma results so kuti tiwapatse kuti ayi mundipatsire chakuti kapu yakuti kapena tifike position yakuti tikuona ngati kuti tikhoza kukhala kuti kungolakwitsa koma kwakukulu tifuna kaye tichoke pamene tili kwa ifeyo tili pansi penipeni pa table ah, zimene zisali zabwino kapena ka- zisali zopereka chilimbikitso ndiye tikufuna tilowa kale kumene kuja kenakono tiziona chitsogolo kuti kodi tiyenda bwanji ngati timu asaina contract ya zaka ziwiri mwinanso kungofotokozerapo kunena kuti tinaona kuti nkwabwino kunena kuti tiwapatse mpata kuti akhoza kusankha kuti kodi ati awathandizire ndi ndani ndi ndani makamaka poyang'ana ngati kochi wachiwiri komanso amene athandizire mwina kumbali ya fitness ama players ndi mwina data analyst ndi tikhala pansi kuti tikambirane bwinobwino ndipo tione kuti atipatsire ndani wothandizira mwina project imene ali nayo mu nthawi imeneyi pakadali pano a Mtawali ati alibe chikaiko chonse choti ayikwanitsa ntchitoyi
chikutanthauza chinthu chachikulu kwambiri ndipo ndithokoze ku eh, board ndi apatron ndi ma supporters a Creck pondipatsa mwayi umenewu woti ndigwire ndi anyamata amenewa anyamata amene ndaona kuti ndi anyamata abwino kwambiri Ndikudziwa kuti timu sikupanga bwino koma ndikuona kuti problem kwenikweni sikuti guys ya monga mmadziwa kuti mpira zi- ngatiwe zimachitika panopo mmene ndabwera ngati panopo ndapeza uh, achimwene a Chisomo coach a Chisomo Nkhoma amwe akumagwirizira mmene ndaona training session ya lero ndi coach wabwino kwambiri moti wa- wathandiza anyamata kwambiri kukonzekera game imene tikusewera pa weekend ndi Wanderers at the same time ne- chinanso chimene chandipangitsa ndibwere kwambiri ndikudziwa uje coach Elia Kananji ndi coach wabwino kwambiri Eh, waithandiza timu iyi dzaka zimene wak- wakhala kugwira ntchito pano wa- wasiya foundation yabwino ndi maplayers abwino kutimu mudziwa nthawi zina coach zimakhala kuti maybe is going through a bad luck Eh, nde ine naona kuti ah, iyi challenge iyi ndiyoti timu iyi ili- ili ili bwino kwambiri kuti ndi- nditha kuti- kuti isintha kuti iyambe kusewera bwino monga mukudziwa kuti ligi panopo mwasewera magame 6 yaluza magame 4 yapanga draw 2 eh, koma pali ma, pali ma, ma games 24 amene mtati muwerengetse bwinobwino kufika pa 72, 72 points pamene ponse nde pamapeto pa nkhani zathu masana ano tisanasiyane tionenso mitu yake abwenzi pa ntchito zaumoyo ayika 2.8 billion kwacha yoyendetsera gawo lachitatu lopereka katemera wa polio kwa ana boma lakhazikitsa njira yatsopano yolimbikitsira chitetezo cha ana ku nkhanza akatswiri potsatsa malonda ku malawi zambia ndi zimbabwe awalimbikitsa kuti agwirane manja potsogolera ntchito zotukula chuma m'maiko awo ndipo anthu okhala ku Lumbadzi ku Lilongwe alonjeza kuti atenga nawo mbali poteteza zipangizo za kampani ya escom pezani zambiri pa zodiak malawi com 19